ihe a ndị okwu asị ka ha bụ ha niile ma umahi ma okezie ikpeazụ ma nnia nwodo okwu asị okwu asị okwu asị ka ọ bụ nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị fulani odibo nche iwu osote onye isi n'obodo naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ iko ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ sị ha agaghị m emezi biafra ọzọ unu bịa ka m gbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo ha rịọrọ m m jụ m sị na aga m ahapụ nnwere onwe a na-azọ kwee n'ihi ndị a niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m sị ha oge mgbe zik a na-agwa zik mbọnụ ojike na-akọwara zik sị ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọ one naijiria ka anyị gaa n'ihu ka anyị gaa n'ihu lekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa na-akọwakwara ndị a sị ha ihe zik mere mgbe mbụ tinye anyị na umi anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe nwa na-eme kedu ụzọ nwana Nnamdị Kanụ si na-eme ya na-emejọ ya unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogwe nke abụọ gafere e, river Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ ọ ga-emezi ya emezi ọ maa mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma m jụọ ha sị ha m bu ngwa agha o nwe onye m gbara egbe o nwe onye m gburu mma o nwe onye m gbara ụta ọkwa sọsọ ozi ọma chineke si m gbasa n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu a na-asị ka akpọta Nnamdị Kanu ka egbuo ya ọhanaeze na ndị gọvanọ ọkwa na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu awụsa kpọbeghị ka abịa gbusie ha unu anụnugo na o nwe onye na-achị ugwu awụsa gọvanọ pụtara sị ka egbusie ndị herdsmen unu anụnugo na o nwe onye yoruba pụtara sị ka egbusie ndị opc ọ wụ na sọsọ ndị igbo n'ihi na unu na-agbalịka alịka ka unu ga-agbara ndị fulani odibo onye pụta ọ sị ka agbara fulani odibo onye nsị na mụwa wụ nnamdị kanụ aga m agbara fulani odibo ha nwa ha kwesịrị ịgbara mụwa odibo ọ ihe na-esere mụ na ha ha gaa n'ugwu awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha o oh, unu nọ ebe a Nnamdị Kanụ ọ pụtakwa n'ụbọchị ole unu hapụ ya ọ na-akpagharị ebe niile ego na-enye gaghị enyekwa ya ọzọ onye ahụ o tiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha ee eh, aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọ wụ gịnwa wụ onye isi nche na steeti gị ị ga-agwa m na o nwe ka ndị agha obodo ekwensu bụ zoo naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ị maghị ihe gbasara ya ngwongwo niile e si be m buru ọkwa ebe okezie ikpeazụ ka e bugara na gọọmenti house na ezi nna m ha na-ekiri na-amụ amụ ha ewere ụmụnna ha na-eresi ndị fulani chee na ndị fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gịnị na-eme ọhanaeze n'ụbọchị nke taa ọkwa ofu jubril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ọkwa ofu jubril a bịara ugbu a bịa tisa ọha na eze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-emenụ ndị be anyị wụ na ha anaghị aghọtacha ihe anyị na-eme ọfụma ị jụọ ha ha sị na m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naịjirịa na ọ wụghị ihe ziri ezi na iwu obodo ha akwadoghị ya m na-ajụ ha sị ya kee ụzọ m chọrọ isi ime ya a sị na ọ wụ ka a gaa mee ntuli aka elu anyị bịanyecha aka atụcha vootu agaa na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta anyị gawa n'iru m jụọ ha ndị na-eme iwu obodo naijiria mmadụ ole si kano steeti pụta iri anọ na anọ 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwanụ iwu a si abịa imo na bayelsa pụta ha erughị sọsọ kano steeti ọ bụzi ụzọ dị aṅaa ka ị ga-esi wee nweta ihe a i bu n'obi ebe ndị ọ wụ anyị na ha na-awụ nọchiri egwuru agara agbachi ụzọ nọchi ebe niile efe adịghị ụzọ adịghị obere ihe unu kwesịrị ịrụ unu anaghị arụ ya nwatakịrị ihe wụ ogbe ogbe nkịtị ebe a na-ebute mmanụ na-ebute ukoro ọkụ ike a na-ebupụ na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu awụsa ji na-eleta onwe ha mma wụnaba anyị ka o si bịa okporo ụzọ nkịtị unu ama nru ọnịcha ruo enugwu kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m ọ bụ gịnị ka i mepụtagworo ga-eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọ wụ eziokwu ihe IPOB na maka nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi akwụkwọ n'okwu a na-ekwu na uh, ilu a na-atụ n'igbo a sị mgbe ụfọdụ mgbe okorobịa nwekwana ka onye ara na-alụnye nwaanyị ọ kwana ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala na ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma ekunie agbagbuo anyị ege ebe a akpọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime ha niile na-agbara ndị Fulani odibo ị ga-abịa bịakwute nna gị okwu sị nna gị okwu ana m enupụ isi m sị ha mụnwa awụ Nnamdị Kanu na m ama agbara ha odibo uru ha afọ m ka mụ na ha mee ya ha ajụ ọ ihe na-ese okwu o nweghị ihe ọzọ enwe m ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị ka ha ghọta na ha nwee ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha ịghọtakwanụ ọrụ a ma rụọ ya nke ọma ahụ ịghọta na eziokwu nọ n'ime ya ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu mmekọrịta anyị na ha na-ahụ nsogbu ọbụla adịghị kama ha nọrọ n'okwu asị na-agbara ndị Fulani odibo efe adịghị ha ha agaghị enwe mmekọrịta ọbụla ma ọlị